kuti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane mtsogoleri wa dziko lino watsimikizira maanja a amalitiri omwe anaphedwa polimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa azungu ku britain mchaka cha 1959 kuti boma liwapatsa chipepeso cha 15 million kwacha banja lililonse a lazarus chakwera anena izi pamwambo okumbukira amalitiriwa m'boma la nkhata bay komwe kunakhamukira anthu ochuluka ochokera m'madera osiyanasiyana m'mawu awo a james thawe omwe amayimirira maanja ayamikira boma kamba ka ganizoli norbert mzembe ali ndi ripoti poyankhula ku khamu la anthu pa mwambo wokumbukira amalitiri mboma la nkhata bay lolemba president lazarus chakwera anati mawanja 61 omwe abale awo anaphedwa ndi boma la azungu aku britain pomwe amamenyera ufulu wodzilamulira mchaka cha 1959 sakuyenera kulandira chipukuta msonzi koma chipepeso kamba kuti malamulo a dziko lino mulibemo za chipukuta msonzi nduna ya maboma ang'onoang'ono a richard chimwendo banda atsindika zomwe anena a chakwera ndipo ati boma linayika kale pambali ndalama zokwana 15 miliyoni kwacha zopepesera banja lililonse mwa mabanja 61 amalitiriwa chitonthozo chinalonjezidwa kalekale zaka zitatu zapitazo pamene anayankhula president takhala tikuyang'ana kuti tipanga bwanji tikufuna kusiyanitsa chipepeso ndi chitonthozo chifukwa tilibe lamulo la chipepeso tilibenso kuthekera kopepesa chifukwa monga ananenera president anachita zimenezi ndi anthu aku britain kumangalanda koma pozindikira kuti pali anthu amene anadzipereka amene anamenyera ufulu nataya miyoyo yawo nasiya mabanja wawo tikuyenera kuwatonthoza a president akwaniritsa mawu achitonthozo ndipo apereka ndalama yokwana 15 miliyoni kwacha kwa mawanja 61 mtsogoleri wa chipani cha utm a dalitso kabambe anali nawo pamwambowo zinthu zazikuluzikulu zimene zachitika mdziko muno pa ndale kwa ineyo nkhani yoyambirira ndi imene anzathu kuyamba 1959 ah, mpaka 1963 64 pamene anamenyera ufulu wa dziko lino imene ija ndi ntchito yayikulu imene ndale za dziko la malawi inachita oyimira mabanja a anamfedwawa a james thawe ati a chakwera ndi mtsogoleri weniweni woona komanso wachikondi chobadwa nacho monga amalitiri omwe anaphedwa pa nthawiyo ndipo ayamikira powakumbukira ndi chipepeso chawo m'malo mwa zodiak m'boma la nkhata bay ndine norbert tapamtula mzembe anthu ayambiranso kugwiritsa ntchito mlatho wonongeka wa mpondabwino pa mtsinje wa likangala omwe khonsolo ya mzinda wa Zomba inautseka pofuna kupereka mpata kuti akatswiri aukonze. Mlathowu uli ndi bowo pakati pake ndipo zitsulo zomwe anaika zolimbitsira zimachita kuonekera zomwe zikupereka chiopsezo kwa anthu omwe akudutsapo. John Paul Kayuni walemba lipoti ili.
Apa ndi pakatikati pa mlatho wa Mpondabwino womwe uli pa mtsinje wa Likangala ku Zomba. Ukamadutsa pa mlathowu munthu kumatha kuona madzi othamanga pansi pake pa 28 disemba anthu okhala madera ozungulira mlathowo anayamba kuletsa galimoto kudutsapo ataona bowolo ndipo anati khonsolo ya mzinda wa zomba ikuyenera kuchitapo kanthu msanga izi zinachititsa akuluakulu a khonsolo ya zomba kulengeza kuti mlathowo autseka pa 29 disemba ponena kuti sunali woyenera anthu kudutsapo Khonsoloyi inati galimoto zonse ziyambe kudutsa madera ena osati pa mlathowo. Pano pomwe padutsa miyezi iwiri, anthu m'deralo ayambanso kugwiritsa ntchito mlathowo. Ena mwa oyendetsa galimoto omwe tinayankhula nawo atiuza kuti sangapitirize kudutsa madera ena omwe ali kutali ndi kumaononga mafuta ambiri pomwe njira yachidule ilipo. Iwo ati galimoto kuphatikizapo za boma ndi zina zikuluzikulu zogwiritsa ntchito pomanga misewu zikumadutsanso pa mlathowu. Kuti anthu amazungulira kutali kumatha mafuta koma mm, malo ndi ovuta anangochiona kuti eh, chimene chingachite nje kuti azi- azingodutsa pompa komanso yoti bwinsa kuti pam- pamadutsa ndithu malole ndi magalimoto ena abomanso ngakhale zikatapila zimene zokusa msewu zikumadutsanso pompo sozo kuti be anthu anangoona kuti kuli bwino anthu azingodusa pamenepo chifukwa kuti boma silikupanga kanthu kena kalikonse yayi bridge kuti anthu azidusa pamenepa poona kuti kuzungulira ndipo anthu akumazungulira kunyodi kukatuka kwasauka kukatuka muzinthu zimenezi nde chifukwaso cha kuvuta kwa mafuta kusowa kwa mafuta ndimene anthu anangopanga chiganizo kuti fe tizidusabe pati pomwepa anatsekapo mneneri wa khonsolo ya mzinda wa zomba a Sylvia thawani wati timpatse nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi koma zodiak yapeza kuti khonsolo ya mzinda wa zomba inauza katswiri wina kuti aunikire ngati mlathowo ngofunika kuukonza kapena kuugwetsa ndi kumanga wina watsopano ndine john paul Kayuni m'malo mwa Zodiak ku Zomba. Akatswiri a za ndale ndi ulamuliro apereka maganizo awo pa zomwe mtsogoleri wa chipani cha utm Dr Dalitso Kabambe walankhula pa msonkhano wa ndale kwa Mgona ku Lilongwe kumema aphungu a nyumba ya malamulo kuwamema maka kuti asavomereze ndondomeko ya chuma ya chaka chino chifukwa ndiyofinya Amalawi. Mmodzi mwa akatswiriwa a Chimwemwe Tsitsi ati a Kabambe alibe mphamvu pa ndale kwakuti aphungu angavomere maganizowa, pomwe a Victor Chipofya apempha aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti asaone ndi kukambirana ndondomekoyi potsogoza ndale. Alex Banda walemba lipotili. Polankhula pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa kwa Mgona mu mzinda wa Lilongwe, Dr Dalitso Kabambe anamema aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti asavomere ndondomeko ya chuma ya 2025 kufika 2026 kamba koti ifinya Amalawi pa chuma. Iwo apempha aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti azukute mozama ndondomeko ya chumayi. Bajeti yoyamba kuti ayiyang'ane ndi ya state residences inali pa 45 billion akufuna 67 billion ya chani imeneyo ayitsitse. Bajeti ya OPC inali pa 45 billion akufuna 53 billion ya chani imeneyo ayitsitse. Ayang'ane mabajeti osafunikira ngati amenewa atsitsetsitse. Katswiri pa ulamuliro wabwino komanso ndale a Chimwemwe Tsitsi akuti zomwe anena a Kabambe n'zomveka koma ali ndi chikaiko kuti aphungu atha kuwamvera kaamba koti alibe mphamvu kwenikweni m'nyumba ya malamulo. alibe mphamvu zoti angapange choncho polingalira kuti chipani chimene akutsogolera cha utm chili ndi aphungu ochepa kwambiri komanso iwowo monga munthu oti salinso mmodzi mwa mamembala a chipani cha dpp chimene chili chipani chachikulu chotsutsa boma sindikukhulupirira kuti angakhale ndi kuthekera kuti angawapangitse kuti aphungu onse otsutsa boma agwirizane ndi zimene iwowo akufuna kuchita Katswiri wina a Victor Chipofya akuti aphungu a nyumba ya malamulo asaone ndondomeko ya chumayi pogwiritsa ntchito ndale koma phindu kwa amalawi eni wayankhulayu ndi katswiri pa nkhani zoona za chuma oti anakhalaponso mkulu wa reserve bank akudziwa zomwe akunena so tigwiritsire ntchito zimene zija tikamaunikira bajeti zisatengere kunena kuti akabambe kapena utm ali ndi aphungu ochepa mu parliament kapena akabambe iwo sali mu parliament koma tiziyang'ane kunena kuti ngati dziko chingatithandize ndi chiti nduna yoona za chuma a simplex chithyola banda anapereka ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka cha mawa ya ndalama zokwana 8.05 trillion kwacha yomwe aphungu ayambe kuyikambirana posachedwapa m'malo mwa zodiac kuno ku lilongwe ndine alex banda pakadali pano bungwe la malawi economic justice network mejn ladzudzula boma kamba kosalongosola mwachindunji za misonkho ya apantchito mu ndondomeko yake ya zachuma cha 2025 to 2026 mkulu wa bungweli a bertha lipipa phiri wati ndi pemphero lawo kuti boma lifotokozera bwino nkhaniyi nduna ya zachuma ikamadzapereka uthenga wake wotsekera zokambirana pa ndondomekoyi franklin mtambalika walemba lipotili
Mkulu wa bungwe la Mejn a Bertha Lipipa Phiri wati ndondomeko ya chuma cha boma ya 2025 mpaka 2026 ndi maloto aakulu koma atakwaniritsidwa ali ndi kuthekera kothetsa mavuto a zachuma omwe Amalawi akukumana nawo padakali pano. A Lipipa Phiri ati mwa 8.05 trillion kwacha yomwe boma likufuna kuti ligwiritse ntchito mchakachi ndi odabwa kuti 2 trillion kwacha ndiyomwe yapita ku ntchito za chitukuko ponena kuti ndalamayi ndiyochepa kwambiri kuti dziko lino likwaniritsa masomphenya ake a chitukuko. Iwo adandaulanso kuti ndondomekoyi sidafotokoze mwa chimvemvemve momwe boma liyendetsere ntchito yotolera misonkho yomwe limadula ku malipiro a anthu komanso malipiro oyambirira. Nkhani ya misonkho makamaka msonkho uja wa pay as you earn sanabwere poyera nkufotokozera kuti mchakachi chachumachi iyenda bwanji ndipo tax bracket ikuoneka bwanji nde chiyembekezo cha amalawi komanso ife ndichonena kuti bajeti ikamadutsa afotokozere koma mneneri mu unduna wa zachuma a williams banda wati monga momwe adalengezera mndondomeko ya chuma cha boma yomwe pano yatsala pang'ono kutha malipiro oyambirira akhalebe pa 150,000 kwacha ndipo zina nduna ya zachuma ifotokozera posachedwapa ndizoona ndamene amalandira anthu chero kuweza sinalengezedwe pa chifukwa chonena kuti tikukambiranabe ndi anthu amene ama okhuzikawo so tikamaliza ma consultations mmene anduna adzatseka adzakhala akutambasula mbali imeneyo padakali pano bungwe la mejn lati likuchita kauniuni wa ndondomekoyi ndipo likamaliza likumana ndi komiti yokhudzidwa ndi ndondomeko ya chuma ku nyumba ya malamulo zomwe apeze ndi cholinga choti ndondomekoyi ikomere anthu opeza mochepekedwa mukuonera nkhani pano pa zodiak ndipo muli ndi ine chisomo nyirenda tili ndi zambiri posachedwapa president chakwera wati boma lipereka chitonthozo kwa maanja 61 omwe ada a anthu omwe adafa pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa atsamunda oyendetsa galimoto ku zomba ayika miyoyo pa chiopsezo podutsa pa mlatho wa mpondabwino omwe uli owonongeka bungwe la cost ladandaula ndi kuchepa kwa ndalama za ntchito zachitukuko mndondomeko ya zachuma ndipo mzamasewero bungwe la sulom lakhazikitsa lachisanu ngati malire oti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino tipitire ndi nkhani zathu bungwe loona ntchito zomangamanga la cost malawi ladandaula ndi kuchepa kuchepetsa maka ndalama zachitukuko mu ndondomeko ya zachuma ya 2025-2026 lomwe nduna ya zachuma inapereka mnyumba ya malamulo lachisanu wapampando wa bungweli injiniya samuel biton wati kuchepetsa ndalama zachitukukozi kuchoka pa 26 kufika pa 25 percent kusokoneza ntchito yomwe dziko lino lili nayo lofuna kukwaniritsa masomphenya a 2063. Christopher Sande wadza ndi lipoti ili.
Wapampando wa bungwe loona ntchito zomangamanga la CoST Malawi Engineer Samuel Biton wati boma la Malawi lidziika ndalama zokwanira ku ntchito zachitukuko. Iwo anati kuchepetsa ndalamazi mudongosolo la zachuma la chaka chino kuchoka pa 26 kufika pa 25% kusokoneza kwambiri maka pano pomwe dziko lino lili ndi masomphenya a 2063. total budget yapangidwa plan kuti ikhala pa 8.05 trillion malawi kwacha now mukati muone mu 8.05 trillion malawi kwacha 25% imene ili 2 trillion kwacha yapangidwa allocate ku nkhani ya zitukuko now ngati CoST Malawi ndifebe okhumudwa pang'ono chifukwa choti mukati muone mu budget imene ikutha pa 31st march allocation ya zitukuko inali pa 26 percent komano panopo yakhala ngati yacheperako yafika pa 25 percent izi ndi zokhumudwitsabe pang'ono kutengera kuti ngati dziko

8.5 trillion kwacha mu chaka cha boma cha 2025 mpaka 2026. Ndunayi inatinso boma lakhazikitsa ndondomeko zothandizira kuthana ndi kukwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana m'dziko lino. M'malo mwa Zodiak, ndine Christopher Sande. asilamu awapempha kuti atengerepo mwayi pa nyengo ya ramadan ya chaka chino kupempherera dziko lino pa mavuto osiyanasiyana omwe likukumana nawo mmodzi mwa akuluakulu a gulu la ntchito zachifundo la limbe muslim jamaat a muhammad jabar ndiye wanena izi dzulo pomwe gululi limapereka thandizo la chakudya kwa maanja opitirira 1000 a mboma la chiradzulu Nyengo ya Ramadan ndi mwezi omwe Asilamu pa dziko lonse amasala chakudya ngati njira imodzi yodzipereka ku mapemphero komanso ntchito zachifundo. Kupitirira ndi nkhani zathu, mmodzi mwa olimbikitsa kusamala chilengedwe wayamikira boma pochotsa msonkho pa galimoto zomwe zimayendera mafuta komanso mphamvu ya magetsi ponena kuti zichepetsa mpweya woyipa omwe ukuononga chilengedwe. Katswiriyu a Mathews Malata ati izi zithandizanso kuchulukitsa galimoto za mtunduwu zomwe zizifika mdziko lino zomwenso zithandize kupulumutsa chilengedwe. Eamon Piringu walemba lipoti ili.
Lachisanu pomwe imapereka ndondomeko ya zachuma ya 2025 26, nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda inati boma lichotseratu msonkho

azitsitsa msonkho kuchoka pa 100% kufika pa 60% oyankhulapo pa nkhani zachilengedwe a matthews malata wati izi ndi zabwino koma akuti kutsitsa misonkho pa galimoto zakale sikoyenera mmene achitira ndi galimoto zamagetsi ndi anachotsa duty that's very good apa achotsa za hybrid izo zikumveka koma galimoto zongoyendera mwina uh, petulo yokhayokha ndomwe zichotsera misonkho kwambiri ndiye ngati kuti uh, sitikukonza vuto limeneli kokhala ngati tikupanga ma double standard a schizzo thomson ndi mkulu wa kampani ya sky energy yomwe imagulitsa galimoto zoyendera mphamvu za magetsi kuno ku malawi athandizira kuti ah, munthu ukakhala kuti uli ulendo wautali ndekuti ngati batire yatha momwemonso ukhoza kuyika shuyo dziko lino lakhala likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kwa zaka zochuluka zinthu zomwe ena amati zikuchitika kamba ka mpweya oyipa umene umachoka ku galimoto omwe ukusonkhezera vutoli mmalo mwa zodiac kuno ku lilongwe ndine eamon piringu mzamasewero matimu omwe amasewera mu ligi yaikulu awapatsa malire lachisanu kuti aziwitse bungwe la sulom za mndandanda wa masewero a ligi ya tnm ya chaka chino matimu onse 16 alandira mndandanda wa masewero a chaka chonse kuyambira mwezi wa april pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungwe la sulom kumathero a sabata yangothayi ku lilongwe Mlembi wamkulu wa bungwe la Sulom Williams Banda wati kusintha kwa masiku ndi mabwalo kuchitika pa mndandandawu potengera zimene matimu aunikire. fixture yathu imene tapanga panopo ndiyonena kuti timu izisewera masewero amodzi pa sabata komanso kalenda ya fam yatenga masewero a mipikisano ina ngati airtel aibweresa koyambirira zimene tikuona kuti zithandizira chifukwa choti mukaona mbuyo masewero ambiri amakhala mchigawo chachiwiri amakhala za national team airtel fdh castel komanso osayiwala cosafa mavuto onsewa amagwera ku sulom kuti a sulom fixture yawo sikuyenda bwino timafuna kuti tima- tione mavuto eni eni amene analipo mndandanda wa masewero amene atulusawo ukuoneka kuti matimu 7 azamenya masewero 8 pakhomo 7 poyenda ndipo otsalawo enawo azamenya 7 pakhomo 8 poyenda kusonyeza kuti chigawo chachiwiri azakhala kuti akupanga zosemphana zimene anapanga mchigawo choyamba chija vuto lina tinaliona ndikuti tikatumiza fixture imangopezeka kuti sakuiona akuzaona nthawi imene akukamenya masewero mmodzi mwa akuluakulu a timu ya creck sporting club muhammad selemani wapempha oyendetsa ligiyi kuti aonesetse kuti mndandanda wa masewerowa ndi okomera matimu onse sife okhutira kwenikweni chifukwa chonena kuti fixture imene yaperekedwa inaperekedwa kunena kuti matimu mwina ayikirepo ndemanga ndi mmene iwowo atulutsira so pakuonekabe kuti pali be mavuto ena ndi ena bwere nkhani zimene zakhala zikukambidwa mbuyo monsemu kunena kuti mwina timu kuipatsa mag- magames 4 otsogozana pakhomo kapena mwina timu kuipatsa magames 4 otsogozana away zimene pena pake mwina mu mpikisano wabwinobwino sizikuyenera kukhalapo kupionera kuti madandaulo amene aperekedwa aunikidwanso bwinobwino akaunikaunika akaona ndi zimene zakambidwa ndi kupionera kuti abweretsanso ina imene yabwinobwino tikadali pa zamasewero timu ya dziko lino ya flames dzulo yayamba bwino pa masewero odzigulira malo ku mpikisano wa maiko amu Africa wa chan pomwe yagonjetsa Comoros ndi zigoli ziwiri kwa duu pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Binwell Katinji ndi Zebron Kalima ndi amene anamwetsa zigoli za Malawi. Masewero achibwereza achitika loweruka likudzali pa bwalo lomweli ndipo timu yomwe idzapambane pa masewero awiri afika ndime ina ya mpikisanowu pomwe akakumane ndi timu yopambana pakati pa South Africa ndi Egypt. Bright Kanyama walemba lipotili. Zigoli ziwiri kuchokera kwa Binwell Katinji ndi Zebron Kalima zathandizira timu ya dziko lino ya Flames kuti ikhale malo abwino pa mpikisano odzigulira malo ku mpikisano wa mayiko a mu Africa wa Africa Nations Championship pamene yagonjetsa Comoros ndi zigoli ziwiri kwa chilowere pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Timu ya Flames zikusonyeza kuti pakadali pano ili malo abwino kuti itha kudzigulira malo mu ndime ina ya mpikisanowu pamene ikuyembekezeka kukumana ndi timu yomwe idzapambane pakati pa South Africa ndi Egypt ndi kudzigulira malo ku mpikisano wa maiko a mu Africa-wo. Mphunzitsi wa timuyi, Kalisto Pasuwa, wavomereza kuti ngakhale kupambana chinali chinthu chofunikira, komabe osewera ake awonekera kuti sanachite bwino kwenikweni kamba kuti akuchokera kumene matimu sakusewera mdziko lino pamene ligi ili kupumira. A Pasuwa ati awona zina zolakwika zomwe timuyi yakhala ikuchita monga kachokere ka kumbuyo kufika kutsogolo zomwe akuti zimuthandizira kuti mkati mwa sabatayi akamaphunzitsa timuyi aziunikire. Awa anali masewero oyamba a Pasuwa chisankhireni kukhala mphunzitsi okhazikika wa timu ya Flames pamene asaina contract ya zaka ziwiri ndi bungwe la fam sabata ziwiri zapitazo. M'malo mwa Zodiak, ndine Bright Kanyama. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma lipereka chitonthozo kwa maanja a anthu 61 omwe adafa pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa atsamunda. oyendetsa galimoto ku zomba ayika miyoyo pachiswe podutsa pa mlatho wa mponda bwino omwe ndi owonongeka bungwe la coast ladandaula ndi kuchepa kwa ndalama za ntchito zachitukuko mndondomeko ya zachuma ndipo mzamasewero bungwe la sulom lakhazikitsa lachisanu ngati malire oti matimu apereke ndemanga pa mndandanda wa masewero a ligi ya chaka chino werengani zambiri pa zodiak malawi com mu 19 chisomo nyoyenda